aa kalata imene yachoka kumudzi kumalawi Mobwande mukuti chani achimwene muli bwanji koma ife kuno kwanu tili bwino ndithu Zonse zikuyenda bwino basi. Kudandaula ndiye monga muja ndikuuzirani muja panopa tidasiya amwene. Paja timakamba kuti tinazindikira kuti zinazi kumangopitirirabe kudandaula ndiye kuti tidzingodzichepetsera masiku a moyo wathu basi. Tikuyamika kumwamba chifukwa cha mphatso ya moyo amwene. Kudzuka m'mawa, kenakanso mdima nkubwera pakulowa kwa dzuwa, zikumangofunika kunyonyomala pamawondo ndikuthokoza basi achimwene. Mundilolenso tsiku la lero ndivulire kachipewa omwe aja a Kwezy buses, basi zotsogola kwathu konse kuno. Ukatumiza katundu ndi Kwezy courier. Basitu, iwe tima limakhala lili zii! Umadziwiratu kuti aah apa zatheka basi. Katundu akafika uyu. Komanso, ukakhala kuti watumiza nthawi yabwino amakafika tsiku lomwelo komanso ukamutenga amakamutenga tsiku lomwelo. Kwathu kuno achimwene ili mkamwamkamwa ndi yomweyi yopita kunjayi basi ndiye ee yakakala kwabasi ayi apita kunja ayi koma kumeneko ujeni zokamba zambirimbiri amwene ifebe kuno kumudzi kwanu kwa Chafera Mthengo tumakhabe anthu ozunguzika achimwene anthu akamakamba zinthu zawozo tumakhabe ndi mafunso ochuluka kwabasi timadzifunsa kuti kodi chikuchitika ndi chani kuli zotani zimadzionekabe kuti pena pake mauthenga ndiye tamanidwa kwabasi komabe bolani tikupuma kalikonse tikaona koma ndiye anthu akuoneka kuti nkhani zoti anaake apita ku israeli anthu si mmene atanganidwira nazo achimwene mwamva inu penanso kumakhala nkumaganiza kawiri katatu kuti koma kodi chikuchitika ndi chani kwenikweni anthu kuti ulendo akumachita kunenerera ngati mpira amwene ee pamene paja tikuona chindege chikubwera Chinali chonyamula katundu koma chafika pa Ethiopia ndiye akuchisintha kuti chikhale tsono chonyamula anthu. Chitera nthawi ikamati 21 minutes to 2 masana. Ayi koma pano chanyamuka chidzera ku Ujeni. Ayi koma pano chikutera eh, nthawi ina iliyonse. Ii, amangwetu nthawi ndi yolima ino. Koma kodi tilibe zina zochita? Kwathu kuno achimwene timataya nthawi yambiri ndi zinthu zimene zalephera kutipindulira, kukonda kulankhula kwambiri, koma kuti ayitu e, e, mwina tachitani zinthuzo ndiye go kukanika kuchita. Apita ku Isiraeli ana. Poyamba mmene amanyamuka ndiye kunali kukamba nkhani zosiyanasiyana. Manje wawo Namwankho ndi gulu lawo kunali iyayi anawo akupita kumeneko akukapanga zausilikali, akukamenya nawo nkhondo. Anthu enafebe timadzifunsa kuti koma nkhondo imeneyi ndiye kuti iyenda bwanji? Takula tikumauzidwa kuti pa mayiko amene ali ndi asilikali akatswiri padziko lonse, Isiraeli ndi imodzi mwa iwo. Ndiye timadzifunsa kuti okay, ndiye angoganiza zodzangotola wina aliyense kuno, kumutenga munthu wa ku Mbalachanda, kumutenga munthu wa ku Mzimundilinde kuti basi tiyeni mukamenye nkhondo? Ndiye apita achinyamata, ayamba kuponya zithunzi akutola nawo tomato m'minda ikuluikulu, akumatola mavembe kumeneko. Ndiye nkhani ikusintha, ayi a koma akagwiradi ntchito, koma kudziko kumene kuli nkhondo, mabomba akumachita kudutsa pamutu pawo kuti vuu! vuu! Mutiphetsera ana inu! Shaa! Okay, timafunitsitsa anawa adzikhalabe mom'muno koma chowapatsa kuti adzichita nde pakadalibe. Timafunisitsa tidziwaona akusaukitsitsa, kumasauka ndi nkhawa za m'malingaliro, ena kumafika pomachotsa moyo wawo osawathandiza. Ena andale ndiye kulowetsapo ndale osati sewero, kumayankhula ngati ozindikira kwambiri, ayi ndi ukapolo umenewu ndi ukapolo! Zina izi sizitha bwino iyayi, muonanso posachedwapa, anthu ayamba kulira amenewa. Nakuwuzani kale kuti kwathu kunotu anthu akefe tinangodzala ndi mikwiyo basi. Chimene chimayenda m'mutu mwathu ndi mikwiyo basi. Chimene wina wake adatilakwira, basi ifenso timafuna kuti chomwecho tigawane ndi ena ake. Enanso anthuwo adzidana nawo pa zifukwa zathunso. Kugawana maudani amwene. Anthu apita ku Isiraeli ndi sabata yomwe sinathe. Koma tikumapempherera kuti timve zina zake zolakwika kuti zachitika kumeneko ndi cholinga choti tidzapeze cholankhula. Mwaonatu, mwaona, mwaona, si mwaona, tinkakambatu zimenezi, mwaonatu, mukupweteketsa achinyamata, simukuwaganizira ndi komwe. Kumalankhula ngati ena ake amaganizira kwambiri achinyamata, pamene m'malo mowapezera chochita, Chochitika kunali kuwapenta utoto, adzinka nadikula m'misonkhano, kapena adzinyamula chikwangwani chojambula nkhope ya munthu wamkulu dzuwa lonse achisenze pamutu ngati mwina mwake kukada chisanduka mbuzi akachidzadzadadzadzada ndi kukachiponya mu mphika. Amwene, anthu ena ake ndachipha maso. Otamika mukulankhula basi. Komano kufunsa kuti kodi ndiye zikanakhala bwanji ayinso zoyankha zake zam'mbwerera zenizeni zosadziwika bwinobwinoyi lero lino apita achinyamata ndipo kukanakhala kotheka ndikanakonda kafadala wangayunso atapita kumeneko mnyamata akukula koma chenicheni chochita mpakana pano alibe achimwene timangokhalirano kukangana makani okhaokha nanga si akukula komabe chochita chenicheni ndiye palibepo zangovuta kuti nawonso amene amapanga zimenezi za ku israeli izi nawonso amapanga zobisa ngati malonda achamba mwina nchifukwa chake anthu akumalankhulaso zambirimbiri kuti ayi apitatu amene akapanga za maphunziro a payoniya a Kayombe akufuna abweretsenso Kayombe mm, nthawi inasintha sizingachitikenso ndi m'bado wathu uno amwene unapenya kwabasi tangomva zoti ayi kukupitatu anthu mwakuti anthu amenewo atengedwa bwanji ayi ndithu osakamba bwinobwino Nchifukwa chake anthu amakhalabe ndi tinkhawa kuti koma kodi chikuchitika ndi chani? Panopa ndi mmene zinthu zikuyendera, anthu okhudzidwawo amayenera kumakhala oona mtima pochita zinthu, kupereka mwayi wofanana kwa wina aliyense, ndipo amene mwayiwu umugwereyo basi ameneyo apite akachite zimenezo. Kamoyo ka chiphazi, koti zimenezi achite bwino mwana wanga yekha basi komanso wa anzanga aja basi zimenezi ndi zimene zakhala zikusokoneza zinthu kwathu kuno zimenezi ndi zija zangati zakumapholisa zija zakhala zochitika nthawi ina yake zija ana kuwayitana chigulu kuti tabwerani tikufuna tilembe mapholisa ochuluka nkumawathamangitsa pa galaundi ngati tiwawakonzekeretsa mpikisano wothamanga pa dziko lonse ana koma ndithu kutakamukamu ngati zenizeni pansi pa mtima akudziwa bwino lomwe kuti mm, Tili nawo kale anthu owalemba. Abwananso atipatsa kale mayina oti alembedwe ntchito. Komanso ena apereka madiza 150,000 aliyense. Ali pompo. Awa mm, angothamanga maumboni chabe awa. Si moyo wabwino umenewo, ndi moyo wachabe kwabasi. Zomwezi ntchito za kumunda zothyola pwetekere ku Israel izi, koma ndithu ena ake kumachitanso kubisa, kupanilira okhaokha amwene, kupita abale anga okhaokha basi. Eee! Komatu tsankho limeneli ndilodabwitsa kwabasi. Ndiye ana a anthu ngati ifeyo alolida mwati apeza nawo mwayi? Za mpira wa mapazi zisiyeni amwene. Za Chelsea ya ubwande musayikoke kwambiri nkhani imeneyi amwene. Eee! Tikuonatu zilango pansi pompano. Chitimu chosokonekera amwene. Lero chichita bwino, mawa mphale zenizeni. ndi chifukwa chake ndimanena ine kuti tiyese mphunzitsi watsopano kuchokera kwa Zam'mimba United dzina lake Mfitizagonja akhoza kutukusintha kwabasi mpira ku Chelsea-yi za Chelsea-yi zisatipangitse kuyiwala kuti kwathu kuno kuli zisankho za atsogoleri a masewero a mpira kungokumbutsana kwa omwe akukasankha anthu m'maudindo mpira si ufumu iyayi. Ulendo uno zinthu kuti zikonzeke kwathu kuno anthu ena ake akuyenera kusunthidwapo. Tione nzeru zina zatsopano. Kumavomereza amwene. Chilichonse chimakhala ndi nthawi. Kodi ndi chaninso chachilendo chimene chingachitike ndi anthu amene kakaka anakakamira pampando ngati Museveni? Ku Machinjiri mumzinda wa Blantyre. eh koma msewu okha amwene eh ayi aganizireni ayi ayi zomvetsa chisonitu anthu kumasiya thala kumalowa m'minda ngati anthu amisala zoona ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande wakuda ku nyasalande